Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera m'zigawo zonse zinayi za m'dziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno.
patadusa nthawi yayitali tisanabwere pano kuzazukuta nkhani zosiyanasiyana ndikulandireni ku programu ya lero ya gwede gwede sitinathawe tilipo ntchito zinangochuluka tichite izi tichite izi koma tabwera kuti tipitirize kuzukuta nkhani zimene zikuchitika mdziko muno timathokoza kuti mumakhala pamenepo kuyitsatira programu imeneyi ya gwedegwede komanso maprogramu ena osiyanasiyana pano ibawa television ne ndi selina dumbula mundilole tiwalandire bambo steve kono banda amene alizungulira dzikoli lero abwerera mu studio Mm. mati mutani A- anyamarayi Wandipeza.
anyamarayi Ehe. gamoyi Ehe. ndi wadya mtoliro kwachemeratu kwachemeratu anthu kufasa ku state house Eh, eh, eh, eh. kutenga filimu ya chuck norris kwauza apule khalani apa muonere filimu ya chuck norris takulanyizi chuck norris Mm. anali ndi chinjinga okay De- delta force one imene Mhm. nde chinjinga chija Eh. amapitirira adani okay nde amazachipanga chonchi nde chimatulutsa mabomba awiri kuphulitsa kuphulitsa magalimoto a a adani awiri aja Okay. nde pamalirano nyimbo Ti- Eh. ti- ti- ti- ti. Eh. nyimboyo sizoni chani koma anthu anati Koma la wadya wadya mtoliro. mtoliro. nde wina apule

Ah. Iye ndi achinyamata. tsopano apule aja ndi munthu wamkulu Eh. pali zina zake olo atapanga zachinyamata Mm. sizingatheke Oho. ndi chifukwa chake anabweretsa running mate wawo wachinyamata Achinyamata. Ndiye ati apake ngati zinazi. mukufuna zinthu zachinyamata Mm. mukakhale pansi ndi amumba Mm. mukaone kuti kodi tipanga motani zachinyamatazi Oho, eh. apulewa tiwalemekeze Mhm. zina zake zikhala ngati ndi zamulalo koma ndi zobweretsa chitonzo kwa iwo Mm, mhm. wadya mtoliro ndi chani mwamvetsa nyimboyo inatanthauzidwa molakwika mukutenga chinthu cholakwikacho kumuuza president wa dziko eh? Ba- muli ndi Asayipase people- moto. muli ndi people over politics Mm. muli ndi eyes on the ball Mm. manje sapanga Ah, zipanga zawo, Jeffrey. anyamatayi

akuluakulu a utm kunyoza dpp kodi mupanga chani opposition tsopano?
yatuno akakhala udf nayo kuithira faya dpp kuti kodi kampeni muzikamba zimenezo basi ndizichani kodi?
analephera opposition imeneyi Mm, inalephera Mm. kuuza anthu kuti akalembetse mu nthawi yake mm. opposition imeneyi inakanika kugwirizana kupanga Mm. mgwirizano Mgwirizano, eh. opposition imeneyi molomoti onse Mm. onse a- a- a- a- akhale kuti akuona nyama imodziyo atapha ndani Mm. koma kumenyana nyama asanaphe kutukwanana okhaokha kunyozana okhaokha kodi kodi nchani mwabayali kanthu nu Zinthu nuwali zi- kapena
chinthuchi ngati mutazaluze Mm. musananene mawu oti atibera Mm. muzayambe kaye mwaziyang'ana Kuyang'ana zimene nokha komwe muchita. mwachokera ndi zomwe mukupanga mukupanga eh. sindinaonepo ine pa dziko lapansi a opposition akumanyozana okhaokha tatsala masiku 18 kaya angati kuti tikavote kuti kuti muzatenga boma iwo kutembereredwa chani nchani kwenikweni opposition opposition imalimbana ndi boma Ndiziwe Opposition kunapisazo tu. ikuyenera kumalimbana ndi kuti inu kampeni Zope- mukamba za awa adachoka anthuwa zomvetsa chisoni nokhanokha simulimbana koma apita masonkhano akanene awa Mm. awa apange tima interview anene awa Mm. anyoza sizikupindulirani sigwira sikupindulirani Nthawi yake. ukaona onse mwina Mm. ndi mai Joyce banda okha Mm. ndi amene sakamba za munthu sakukamba za awa koma Mm. ena awa athira faya ndi dr usi okhaso amene simungaona akamba za ena Mm. akumanena kuti ayi ine ndikazalowa ndizatenga awa kusankha kwabwino awa kusankha kwabwino Mm. komano pakati pa udf dpp utm Mm. zipani zoziwika bwino zimenezi zomwe zinakanika kupanga mgwirizano Mm. koma nde nanga si zipani zonse zinachoka pamodzi zinachoka pamodzi Mm, ndi banja lobalalika Ba- eh, kwa basi dpp inachoka mu udf Mm. utm inachoka mu dpp Mhm. akuziwana Akuzi-
komano mwamva zinthu kwawo akuziwana mwamva zinthu tukwawo Eh. Eh, eh. ee Ah, akung'alura ee kwa basi Ah, kulankhula.
akung'alura akulankhula adalimomo musasuse Mm. akuziwa Mm. zomwe zikuchitika akamati anthu akuba mboma Mm. anthu akuba sakunena kuti akuba ndi mcp Akati koma azimbaitse mboma. mawu. Mm. akuba ndipo muli mbava ndipo iwo akazalowa azamanga mbava zonse Eh, koma tizoona ife eh. takhala tikunena pano kuti anthu mbomamo kagwiridwe ka ntchito ndikosapatsa chidwi Mm. ndikosasangalatsa Mhm. mapeto ake komwe amaoneka ngati mtsogoleri Ndi amene akulakwitsa iye. Mm. ena amapanga zinthu zokuti asambaitse zinthu apange zokuti iwowo Mm. achite bwino zatsala ziko lotani

Mm. anthu amaona ngati kuti iyayi koma amene abwera Mm. ali ndi style yawo abwera ndi zawo yomwe abwera nayo Mhm, mhm. kunena kuti kodi ine ndipanga motani Mm. ine nditani ya ma whistle stop ikuoneka kuti tu ndi ah, approach yabwino watu Okay, Kufikira whistle anthu ambiri stop. nthawi imodzi ndi approach yabwino Mm. chifukwa chokuti mumakhala kuti boma limodzi mukuyima kangapo so Mhm. sungapange pano pamene masiku asalapo Misonkhano. sungapange sonkhano malo amodzi Mm, mm. nde kuti ukhala kuti ukubetsa Mhm. ukuyenera kuti uyime apo uwa Mm. nde ndi style yake iwo alibe malole Mm. eti Mhm. sungaone kuti anthu atenga malole apita nawo apo Mm. anthu akumakapeza pa trading center pomwepo Mhm. alankhula and anthu akumatani akumabwera Mhm. chomwe anthu amaseka Mm. kumanena kunena kuti iye ayi ndi wa drama Mm. so anthu samadziwa kuti ndale nchani Mm. mumachulutsa kudelera munthu Nkundelera komano pa iye. ndale Anthu sangatsatire umakhala uyu. pasi Mm. ndikuona kuti kodi chomwe ndingakopera anthu ndi chani Mhm. kupatula maphunziro awo akugwiritsa ntchito luso lawo lija Mm. lomwe amapanga lija so anthu akumapita tikaone manganya Mhm. tikaone bambo ake a sikono Eh. tikaone akavina zotani Mm. akatani mapeto ake akumva mfundo Mm. zomwe iwo aja akulankhula Akulankhula kudzera mu kumeneko. drama ija Mhm. kudzera mu kuvina kuja anthu akutolapo kena kake Mm. chifukwa pa chisankhopa pali anthu ena omwe sanapange chisankho tavotera ndani Kutavotera ndani? amene aja Mm. akaona zomwe akumachita zija Mm. akaona kuti "Ah, masitayiro a usi ndi awa tikatani

mudapanga nokha kuti mukhale wiki Mm. kugawana ka southern region kano zipani ka sikisi abale paziko pa- kaya zingati Mm. mapeto ake kunyozanaso nokhanokha Mukano kuti kodi ndi chaninso Eh? nanga Mm. so zomwe apanga a usi zija musazidelere Ayi, kwa- koma ee olo muti amaseka kuti ee olo drama Ati ndika- ndika- zanu drama ndika- yomweyo ndika- akugwiritsa ndika- ntchito eh. Ifa- Ndikamakatira kuthawa moto, Eh, ndikatira zikazi. eh, ndipotu sangasiye kuvina Eh, ati zaka-

mm. a dpp mm. a utm mm. a udf mm. dr michael usi mm. a pdp mm. nongoimva chipangireni launch mm. sidatuluke mm -hmm. kuti akuti pali ndi mapulani iyamba posachedwa eh? pa tiona nde kuti tiona mm.
koma onsewa enawa atsalawa mm. palibe chomwe akutani makamaka awa oyima paokha mm. mapresident oyima paokha kuti kodi ndi ankaperekeranji teni miliyoni koma poti ndi ufulu wawo ndi ndalama zawo mwina kapena kuli makono akupanga za ujeni za za za mainternet ma ujeni wa baka yeah ndale pa ground tisanamizane ndale pa ground internet sivota Eh, ndale. otakhala ndimakuuzani pano Eh. otakhala ndi molalo ya mtundu wanji Mm. pa social media Mm. social media sizavota Mm. kaya uli ndi masapota akunja sazavota pa moneygram Anthu izo ati makwalala amene. kawina aja amalemba zabwino za iwo ali kunja Mm. sikuti azavota koma pa moneygram ziliko lolemba tu muzipita pa ground muzipita pa ground Eh. muzikavina pa ground Ehe. jacob zuma sitayiro yake ndomwe ija apanga a usi Mm. koma sanayizunguze ujeni sanayizunguze anc ndale ndi pa ground anthu odziwa ndale Mm. amadziwa kuti anthu ndomwe amavota koma tonse tiyeni tipite tikavote ndi ufulu wanu mabishop akatolika adanena kuti Mm.

kutayamba kale Eh. nkhani zache ndi zomwezo basi ndi nyengo yache Mm. Ah, amaderera anthu a mutharika Mm. kuti misonkhano sachita iyayi akuoneka mphamvu mulibe atuluka a mutharika ndi chikoka chodabwitsa a mutharika nkhale ali ndi zaka 85 Mm. uh, atuluka Mhm. anali ndi msonkhano ku mzuzu akupita Mm. anayima cha mu ntcheu lilongwe Mm. mzimba jenda mpakana kukafika mzuzu Mhm. ndikupanga msonkhano Mhm. uh, palinso ma whistle stop tour ina amati akhala akupanga Mm. Amada kuyamba. siyana ndi zomwe anthu ena amafalitsa especially ma media team amene ali akuchipani cholamula amene amaona ngati kuti kusatuluka kwa Mutharika kwa iwo ndi advantage zapeza kuti kutuluka kwa Mutharika okay kuti atawaona Mutharika kaganizidwe kawo ndi kasharp akulankhula zinthu zokuti mind yawo ubongo wawo u- ukudziwa abe Akudziwa zimene zinthu akufotokoza, sanafoke mu ubongo inde. akudziwa chomwe afotokoza Kuwakalambitsa ndife. chuma chizamangama kuti even kuyima akuyima more than 30 minutes so ndi zoti munthu atiyani ali ndi mphamvube Mhm, mhm. pandale sungadelere munthu otero. munanenapo zokalamba tikuzidziwa ndife izi ndakuwuzani kuti zokuti akula muzidziwa ndinu timadziwa ndife amene tili ma tv kunyumba Mm. amene tima amene tili ndi mafoni m'manja mhm. koma anthu akumudzi alibe nazo chomwe amadziwa iwowo nchokuti sopo adali fote kwacha Mhm. zaka 6 zapitazo Mhm. sopo adali 100 kwacha Mm. mafuta ophikira anali 1.2 zaka 6 zapitazo Mhm, pano mhm. pa 14000 Mm. zokuti winawake ndi wamkulu sazani Alibe nazo zimene- mpake ndimanena kuti Mm. mcp Mm. idapeketsa yokha ngati kuti amalawi Mm. aziona ngati dpp ndi madolo Mm. anthu adayichotsa dpp idali ndi zovuta zambiri nthawi Eh, kwa basi Palibe adasangalala nayo.
so munthu mkazi kuti enaake akulanda Mm. iweyo walandidwa Mm. nde ah, amene ali nawo aja mkazi ujanso akambe kumaona kuti akuma bola amuna anga Bora akaja, sokwakale ndekuti sizili kuchaso. bwino. Mm. chifukwa cha zinthu mmene zakhalira Mm. nde instead kuti chipani chija Mm. chidzifalitsa nkhani zabwino Mm. zonena kuti kodi ifeyo tipanga zotani Tikonza Tapanga zotani. chani, tipanga bwanji. zimalimbana ndi Ndiye makopa akutali- ati zili mtimu yo ati ati media team koma media team yo ukaiona mm. it's just about propaganda mukuwayankhula kwambiri a Mutharikawa media team simayenera kuti izilimbana ndi mm. kukula mm. kwa a Mutharika sakuchoka pakamwa pawo mm.
iwo aja chomwe akuyenera kumachita agulitse mfundo kukhala kuti kodi mfundo president wathu wakamba zotani mm -hmm. and mm -hmm. peza anthu amene ali anzeru odziwa kulemba chichewa chabwino chitumbuka chabwino Mm. english yabwino Mm. payekha atha kuipanga digest nkhani ija Mm. ndikufotokoza za mfundo Mm. za chipanizo osati kukalemba kuti a lero satuluka Ah. Eh, lero adwala Ah. zimene zija zimabweretsa anthu kudana ndi mtsogoleri wanu Anthu amene angombera amaona ngati chisoni kuti kenako munthu. achakwera ndi amene akutuma anyamatawatu Mm. amene achawa Mhm, mhm. zimapangitsa kuti anthu adanebe ndi chipani chanu Mm. moti moti inuyo muone kuti kuti lerolo president wathu Mm. akukapanga Akukapanga chani? kodi akamati wadya mtoliro Tikometsere akutanthauza pati. chani? Mm. Ife tikometsere pati Mhm. imeneyoyo ndiye media team yomwe imayenera kuti izikhalira Mm. simumangotenga wina aliyense Mm. chifukwa kuli mamedia team ena kuti amalemba chinthu ndi munthu mmodzi Mm. ena apa basi amangowapatsa ati zifalitsani sizimayenda choncho Mm. mukuyenera kuti mupfunzire tikati media team ncha Mm. Traore president wa ku burkina faso Mm. ndi dictator Mhm. ndi munthu wankhaza ndinene chilungamo ndi inde president oti amenendi ndi futi apa president wakunanga amene ndifuti apa amene wabwino bwino Mhm. koma Mm. media timu yake Mm. imampanga polish ngati ndi munthu wabwino pa dziko lapansi Mhm. Mhm. Hmm? zomulembera munthuyo kumulembera wapanga chakuti wapanga chakuti wapanga chakuti zokuti akupanga anthu nkhaza panopa constitution anayimisa kulibe mm. panopa akuti apitirizebe for five years mm. zimene zijazo tisakuyang'ane kulibe dictator m'dziko mm. amasanalamulire anthu kulemba zabwino ndi tisaoleka ndi chifukwa chake ali ndi media team yabwino media team ina yomwe inali the best media team inali ya malemu chilima hmm? mm-hmm. media ya malemu chilima atafika kumene adapangitsa malemu chilima ja kupita patali kumgulitsa munthu malemu chilima kumapanga concentrate za munthu wawoyo lero mhm.
walankhula chakuti mm. tichipanga polish bwanji mm. anthu akanyoza samalimbana kumabwezera kunyoza kuti mm. ayi mhm. mwamvetsetsa mhm. amakhala kunena kuti kodi ifeyo no mmene anyozeramu ife tichilandira bwanji tichifotokoze chinthu chija chikhale chabwino tagonjetse and mumasankha anthu okuti azitenga uthenga wanu kupita kugulu si wina aliyense mumatha kulemba anthu omwe ali atsikana okongola kungowaveka

uthenga uja Uthenga sukupita. sukupita, Si wina eh. aliyense amene angakhale nkhope ya midiya timu timasankha anthu oneka Asa bwino media timu yo bi- media yake iti. komanso munthu amene akunyoza Ngoti media amene timu yoyo basi. timayenera kuti timuchotse Mm. sitikuyenera kuti tikhale naye Mm. vuto lake lokuti zonsezi zikubwera chifukwa chokuti anyamata ena amaona ngati kutuluka kwa mutharika kusatuluka kwa mutharika

msonkhano mm. ku lilongwe mm. yes? mm -hmm. kuli mamembers ena amafuna apite kumeneko yes.
amene ali member wa mcp mm. wa chigawo kani mp wa dera lina lake kani mm. kumpena mm. afuna kuti akwake apite akamve kuti president akuti chani mm. atenga anthu mu lole mm. chimodzimodzi dpp mm -hmm. president wawo akubwera mm. akayima pamalo amodzi mm. atenganso anthu mu lole ndipo anthu asamanene kuti atenga anthu mu lole chipani china chilichonse mm. chimatenga anthu mu lole mm -hmm. kukapanga launch

muone kuti kodi simatani okay mm. anthu akulimbana ndi amumba mm. amumba samabwezera mm-hmm. amumba was just concentrating pa zinthu zawo mm. amangotulutsa mawu chikoka amangotulutsa about eyes on the ball mm. chikoka kumangotasa chikoka kumangobwera chikoka mm. MCP okha okha kulimbana ndi amumba mm. amumba samabwezera media team inali yonse yomwe imanyoza ya mm. wamvetsetsa mm -hmm. amangoti eyes on the ball Mm. kupeza kuti iwo aja dzina limangopitabe patsogolo Mm. mpaka lero akhala lini Zina- kuti atakakhala kuti amachedwa Mm. ndi kubwezera Mm. bwezi atapita patali Mm-mm. izi zinthu zomwe ma media timu akuyenera kuphunzira una tikati media timu Mm. olo amene akuluakulu otsogolera media timuyo amainvesta tikati media timu Ndikuzoona Ndipo kuti apa kuti umaphatikiza- zinali zikupangidwa misuse Mene- zidula media yo. media Eh? ma community radios social media yonseyo Mm. izikupatsirani mumati kodi uthenga omwe atipa lero apresident nthawi ya kampeni Mm. tiipange motani Tipanga motani. apange zinthu zotani osati kutukwana mukatukwana mutharika ati amidia timu otukwana mutharika ndapindula kuti zachani lero tigulisa mp wakuti okay Eh, tiguliseni akumasaka. mp wathu Mm, mhm. wakuti tikapeza mp wathuyu Mhm, mwakuti mhm, mwakuti mhm. chakuti

chigawo chachiwiri cha programu ya gwede gwede kupitiriza nkhani zimene tabwera nazo Eh, nthawi ino ndi yandale nkhani zake zizingokhala momwemo ndi zomwezo Eh.
mmene anenera mabishop onena kuti Mm. pa oipawo mukasankhe koipa Oipa wabwino. mmodzi. Eh.
ndi ufulu wanu Mhm. mukavota nokha Mhm. kumsonkhano onse pitani Mm, lero matisheti mawa matisheti pitani mukamvere Same fundo ground. zolakwika koma musakakamize kuti Mm. mukavoterawa Mhm. nokha mupange chisankho Mm. chomwe chili choyenerera Mm. udani opatsirana ayi pokavota Mm. Mm. aliyense akavotera amene akuti ani- akumfuna iye chabwino Eh. tipitirire nkhani yathu amumba abwera ndi sitayilo yomayitana wanthu kuti afunse mafunso pa msonkhano Ah, ndi zinthu zomwe anthu anadabwa nazo Mm. iyi ndi style imodzi yomwe abwera nayo iwo a Vitumbiko mumba okay khala running mate wa dr chakwera timakamba kuti ukakhala kuti running mate Mm. umayenera nawenso umabweretsa maidea ubweretse kavalidwe kabwino amene ali kumeneko abwino Mhm. maideas omwe angathe kuthandizani Mm. kuti mukathe kupeza mavoti nkopera anthu eya kukopera anthu Mhm. pa chisankho chomwe chikubweracho Mhm. running mate a president ako akamathamanga uku Iwe nawenso umayenera uziyenda umathamanga pali naye. uku ndi Mm. idea ina yabwino Mhm. yoti a president akupita ndi uku iweyo Mm. kubweranso ndi ina uku nchabwino chimavuta kwambiri inuyo kuti anthu andale Mm. ampatse munthu mpata Mm. afunse funso lopweteka Mm. Mu- mwaonapo ma press briefing angapo kuti Mm. anthu ankhani kuti afunse munthu kumaopa kumaopsezedwa eh, kumaopa Kumatani. eh. Mhm. kumaopsezedwa Mm. koma iwowa pa msonkhano Mhm. ndikunena kuti ndikufuna kuti mubwere mudzafunse mafunso amene amakuphinjani kumtima kwanu Mm. asakhale ovala chinthu chachipani si chinthu chamasewera chifukwa ayi akavala Mm. chachipani azioneka ngati tamutuma Mm. si chinthu chamasewera munthu wandale kupanga Mm, zinthu- muchigulugulu, zinthu ungotenga zimenezozo munthu. Mm. panali wina amanati ayi i- mafunso anga ndi ochepa nde Mm. anamuuza kuti no no no pitiriza okay anthu afunsa mafunso okhuza kani nkhani yokhuza maphunziro Mm. ofunsa nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu Mhm. ofunsa zinthu zomwe zikuwakhuza Mm. kani nkhani ya ulimi kani Mm. nkhani yotani Mm. atafunsa kuti inuyo kupereka mpata kwa anthu simumaopa Mm. akuti ineyo sindimaopa Mm. komano ntchito yanga ndiyotumikira anthu kodi anthu akuganiza titenge uthenga wawo Eh, tikakonze zimenezo tikakonze zimenezo Eh. osati kuno kwa anthu akuno Mm. tiwabweretsere Mm. uthenga Mhm. zimenezo sizimatani sizimagwira Mm. imeneyo nde kupanga engage ndi anthu amene mufuna kuti adzatani adzavotere ndi masitayilo onena kuti onsewa Mm. azipaniwa Mm. akuyenera kumapanga mopanda mantha Mhm. eh, aziona kuti anthu aja muli nawo close Mm. wandale amene amakhala kuti ali limodzi ndi anthu Mm. amakhala kuti anthu aja akumumvetsa Mhm. zomwe kuti enawa akuyeneranso atani atengere Mm. apart from kukauza fundo zanu tizikhala kumapanganso engage Uku- a- a- I think atenga style ya maiko ya a- a- Mhm. azungu amakonda zimenezozo Mm. Ah, kuti kodi anthu afunse mafunso otani ah, nthawi ya kampeni Mm. anthu a- akampenera motani Mm. anthu atani nde tikama- akamakamba kuti people over politics jani ndiyo Mm, ndimene ndimene so yes. anthu ena akamaoneka ngati kuti tikukamba za iwowo Mm. Yes. Mhm. iye amakonda kukamba za amumba Mm. koma chifukwa chakuti akupanga zomwe anthu Meza zo- Timayenera nkhani kupanga. zo, eh, kuti nkhani kaya ndiye kuti timayenera kupanga Mm. anthu andale amayenera kutani Mm, kupanga mhm. so ngati wandale Mm. akupanga engage anthu Mm. osaopa funso Mhm. ndikuyankha unena kuti ah okay mwina funso linali ndikafufuze kaye koma ndikuyankhani Mm. zimenezo Ndizo ndizofunika funikirazo, eh. imene ndi public service delivery Mm. ndi ndiyo Mhm. ndi imeneyoyo Mhm. so ifeyo zokuti wandale wina wake Mm. ah, chifukwa choti akungokamba zake zake zolubwalubwa wamatempaso ngati uyu ifeyo tinena Mm. za wina aliyense Mm. amene tikuona kuti akupanga zinthu zoti athandize anthu Mhm. Mhm. tikamba za chipani china chiyonse manifesto yawo pano timakamba Mm. ife tinena iwowa ngati apanga chinthu choti apanga engage anthu apanga chinthu chabwino ndi phunziro kwa andale nonse Mm. kaya ndiwe khansala Mm. eti Mhm. makhansala m'maderamo Mm. kumanani ndi anthu Mm. mafumu Mufuna Muwafunse, tipange chani? akufunseni mafunso Mm.
kaya ndi okhudza inuyo akuti mumaledzera kwambiri Akuuzeni chilungamo, eh. akuti kaya muli ndi akazi sikisi Mm, lesi akuti kaya munakali mukakuta kuthetsa pampando. mabanja a eni Mm. akufunseni ali ndi mantha anthu kuti kuti Mudzifunsa kuwauza kuti, kungowina ndabwera ine khansala wanu funsani mbiri yonse yoyipa yomwe anthu amanena ya ine ndikuyankheni Ikonze. pano Mm. chifukwa zikuthandizani kuti mukawine chisankho Mm. ine ndine mp ndabwera kuno Mm. ndakhala mp wanu Mm. ndakanika pati tandiuzeni Mm. nde ndikuuzeni chifukwa chomwe chinakanikira chinthu ichi kuti mwina tikonzenso ndi sitayile yomwe mukubera kuchoka kwa amumba Mm. yomwe apanga Mhm. ndi imeneyoyo Chabwino. zabwino kwambiri Mhm. tayamikire zimene zikuyenera kutani Zikuyenera ndipo kutani. andale ena makhansala ma mp ma president ena Mm. tengerani sitayile imeneyi muwapange engage anthu kuti tikuyenera kutani chabwino Mm. Ah, akulu kuli ndalama kunja kuno zipani zikuchita zinthu zodabwitsa umadabwa kuti kodi inu makampeni materials awa makobiri akuoneka awa azitenga kuti anthu ndalama
awo ngakhale amanena kuti kulibe mahandouts komabe mahandouts amaperekedwa mu njira ya

declare kunena mm. komwe mm. zati zikutenga ndalama zawo okay. ngati zikupitirira ndalama zo 1 million mm -hmm. chifukwa andalewa olo anthu akamafunsa kuti ndalama mukuzitenga kuti mm. amati anthu achifundo atipa- atithandiza nde akudandaula awawa kunena kuti mm. azipani mm. awawa a registrar of political parties awa mm. akunena kuti azipani sakunena sakupanga declare kuti ndalama zawo akuzitenga kuti kuti okay kuti olo donation wapatsa ndani okay chifukwa zimathandiza Mm. zimene zijazi Mhm. malamulo alipo ndithu kunena kuti chipani kapena munthu Mm. akuyenera kunena kuti ine ndalama zanga Mm. zomwe ndipangira kampeni Mm. ziwa kuti koma palibe Zochokera chipani china chilichonse chomwe chakambapo Mm, okay koma ndalama nde mukuziona Mm. materials mukuzitenga Mm. mukuwaona Mhm. ukafunsa amanena kuti anthu akufuna kwabwino Mm. nde timafuna zoti anthu akufuna kwabwino uli Ndi ndani? ndani? chifukwa chomwe chimachitika Mm. politics tisanamizane apa Mm. inuyo ngati simupereka kachinthu Mm. kundale Mm. mumangovina musapeze mukakhala ambasada ndikugawana madasi omwewo eh. ku dpp amene akakhale maambasada kwaziwa kale Eh, ndipo kusosa kunja ndandanda adachita kale

zimapatsana maudindo pokuti awa anatithandiza adzalondolozenso anthuwo bwinobwino chifukwa chake Mm. eh, ah, zimapatsana mm, nd- ndalama kuti ah, maudindo kuti awa Mm, anatithandiza adapanga chakuti patseni contract uyu anatithandiza Eh. zomwe zimaoneka kuti zimakhala ngati mbali pamene yakatangale mukatchula lero ndotizo zizavuta kupereka chithandizo kukumaoneka ngati mbali yakatangale aha nde akatchula lerolo Mm. pakubisako Mm. akuopa Mm. kuti mawa akazapatsa contract Pakatapa zizadziwika zitopotopo, eh. kuti chakuti Chita chakuti bwino. koma kubisa cholinga kuti mawa zidzaoneka ngati anthu aja Mm. apeza contract zija mwa njira yoyenerera Mm. koma kumbaliku adathandiza chani Mm. adathandiza chipani chabwino ndi mmene zimatani Zimakhalira, zimakhalira aha. ndeno ah, tipemphe kuti zipanizi mutanena kunena kuti kodi Mm. ah, ndalama tikuzitenga kuti chifukwa ndi zothandiza ku nkhani yokuti yamawa Mm. maudindo ena anthu amapatsidwa moti uyu alibe kuthekera Mm. koma chifukwa chokuti amapereka ndalama ku chipani chabwino awawawa amathandiza chipani Mm. politics ndi investment

komanso azipani nenani kuti ndalama mukuzitenga kuti Mm. tidziwe Aha. kuti mawa maudindowa asazakhale obwezerana kuti awa adatithandiza Aha. azata koma sizingachitike timalize choncho Serious? chifukwa cha nthawi sizingatheke sizingatheke asada Mm. Ah. aujeni timalize a usi Eh. akubabwera ndi- ndi- timachita ndi maparables Eh. ati iwe anangoponya mwala ndiye kumangoleka wewe akazati mufuna mundifufuze mundifufuze ndi mphuno momwe ali mukati pakudya mundifufuza mundifufuza wewe wina kuti mundifufuze ndi mphuno momwe ndi khutu momwe ere uguru komwe Eh, nde anyamata ena akamayimba usivo vita mundirege Eh. Isa. ndikutenge kwani iyi iyi ndi anyamatayi Eh, ehe. nyimbo yake ndi wadya ntoliro Eh, koma iliko ntchito
watandizira bwino chabwino timalize choncho tathokoza kuti mwabwerako eh Eh. Mm, koma tingowauza anthu kuti pena mwina program izikhala ikuvuta chifukwa tikuthamanganso Yeah. ndi nthawi ya kampeni ino koma tikapeza mpata chonchi tiziyesetsa kuti iyayi tikhale pano tikuziwitseni nkhani zimene zikuchitika tathokoza kuti mwatizukutira nkhani zathu za lero Zizwa. kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede tiyamike kuti munali pamenepo kuyitsatira program imeneyi pa makina tinali ndi yonas maele pa kamera marasa chiumia komanso maxwell frank ine ndi selina dumbula otizukutira nkhani mwa nthawi zonse bambo steve kona banda pitirizani kuonera maprogram ena otsatira tapita gwede gwede pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu